Russie, Mali, Burkina, Mali, Niger, Abdraman Chani, bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ a ye a ka kɛlɛ pankuru ta falayi kɛlɛ pankuru don han sabula pankuru in nanzara tɔgɔ ye ko kaza de a nin ye kaza ko ale ye a y'a ka kɛlɛ pankuru ta falayi k'i kunda mali kan bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ a nana cun anw fɛ yan a kunbɛra a bɔlen mali la falayi a taara anw sɔrɔ burukina fasokaw fɛ yen a bɛɛ kɛra tarata tɛmɛnen sɛtanburu kalo tile bi saba maaw bɛ ka mun ɲininkali kɛ ni nin voyage sugu kɛra ni nin taama sugu kɛra falayi ɲininkali de bɛ kɛ sabula perezidan ninnu bɛ bɔ ka min fɔ falayi mikoro la ko in tɛ o ye dɛ nka zurunalisi minnu sɔmi ka jan minnu bɛ ko jate minɛ minnu ka donni di olu yɛrɛ fana ma bi falayi ni perezidan nana aw ka jamana kɔnɔ ani maa minnu bɛ na a b'olu bugunnatigɛ ɲini k'u dɔn jɔn ni jɔn dalen don a kan maa ale mana bɔ yen jɔn ye maa fɔlɔ ye jɔn ye filanan ye jɔn ye sabanan ye falayi o ye taamaseere ye kuma min ni a bɛna o fɔ n'i ye cani ka delegasɔn ta k'a lajɛ falayi a jiginnen bamakɔ maa min dara a kan o y'u ka jamana minisiri min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna n'o ye modi saliw ye minisiri deta fana don anw fana ka asimi sigiyɔrɔ la ɲɔgɔn ye don kulubakaw fɛ yen falayi ni asimi bɔra yen maa fɔlɔ min na t'i gun asimi na o ye sajo kamara ye o kɔrɔ ko kuma kɔni da kɔni donna kuma fɔlɔ min na o ye wolomasiri tabaw ka ko ye falayi burukina fana u selen yen ka an sɔrɔ yen n'i ye o fana salon kɔnɔna lajɛ i bɛ cani ye modi saliw b'a kɛrɛfɛ burukinakaw ka wolomasiri tabaw ka minisiri o fana gunnen don kapitɛni na falayi walima o tɛ de aha nin kɔrɔ ko cani nana kɛlɛko kuma de la yɔrɔ ayɛsi yɛrɛ dama kɔni ka kɛlɛko kuma kɔni tɛ o ayɛsi n'a juguw kunbɛcogo kɛlɛ falayi kuma ye tali kɛ nin de la ni maa minnu tun bɛ bamakɔ yan pankuru jigin kɛnɛ na anw kɔni kun di anw bɛ wagadugu sabula a cunnen a ni ibe fila de ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ pankuru jigin kɛnɛ yɛrɛ la falayi o ye miniti bi saba kɛ yan'u ka taa sabula burukina fana perezidan sigiyɔrɔ falayi o fana tɔgɔ ye kuluba han yan'u ka anw sɔrɔ yen kuluba sabula a nana fitirimagɛn waati a bɔra mali de la ka taa yen kuma tɛ nin si nɔfɛ cani ko mun a ko ko AES sigilen san ba kelen ɛ san ba fila mugan ani saba san septembre kalo tile tan ani wɔɔrɔ bamakɔ yan olu y'u ka minisiri minnu bɛ yen n'o b'olu ka jamana jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna u y'olu de bila ka na ko ka na fɛɛrɛ tigɛ hali n'o y'a sɔrɔ an t'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka an yɛrɛ lakana falayi o de la a fɔra ko architecture de protection n'i ye AES sɛbɛn fɔlɔw lajɛ a tɔgɔ yɛrɛ de tun ye alliance lipitako guruma falayi lipitako guruma in don dɔ la n da bɛna don baabu fana na o fana ye tarikuba de ye k'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ falayi mori kitabutigiw mori walahatigiw mori minnu bɛ ko kunna jamana saba in ni ɲɔgɔn cɛ u ye baara dɔ kɛ lipitako guruma na falayi fɛn dɔw bɛ yen an t'an da don olu la o ye faamaw ka gundola kumaw ye falayi nka moriw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana ninnu kɔnɔna na ka kɛ ni basigi ni lafiya ye minnu bɛ si ni kɔlɔsi ye minnu bɛ miiri ni jamana ye n kan bɛ olu ma n kan tɛ anw ma dɛ ahan anw fayida feerelaw ko tɛ falayi Mhm, bɛɛ lajɛlen n'i balo cogo don cɛw cani ko mun a ko asimi ma an sigira don fɔlɔ minnu na an ye kuma fɔlɔ minnu fɔ o ye an k'an janto an ka jamanadenw na u n'u bolominɛnw u bɛ se ka lakana cogo di a nɔ gonin fɛ e asimi de y'a fɔ ne ɲɛna ko e yɛrɛ bɛ jɛkulu minnu kunna n'o ye wo wolomasiri tabaw ka jɛkulu ye o ye force spéciale ye ko n'o bɛ se ka walankata falayi k'o don jamana saba in kɔnɔna na k'o ye fɛɛrɛ ɲuman ye nka jamana wolomasiri tabaw olu ɲɛmɔgɔw ka baara kɛ a kan a bɛ se ka lawaleya cogo min falayi nin y'a sɔrɔ hali lipitako guruma fana mana fɔlɔ cani nana ka na asimi hakili lajigin o la a y'a hakili lajigin mun fana na a ko sɛbɛnw sigilen sen kan an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ zuye kalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni naani an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ nizɛr ɲame mun fɔra tuguni an ko ko an k'an ka kɛlɛkɛcɛw fara ɲɔgɔn kan u ka se ka kɛ maa ba duuru ye u ka wulikajɔ kɛ falayi o de kalifara o baara in o de kalifara nizɛri ale ni général cani ma baara in kalifalen cani ma jɛkulu min filɛ nin n'o ye sɔrɔdasi jɛkulu minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan jamana saba in tɔgɔ la u ye baaraw daminɛ n t'a dɔn n'i hakili b'a la waati dɔ la ka masawulen to etamazɔri la a ye munumunu salo kɛ ni gafe dɔ ye stratégie de communication ni intervention ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ka taa yira ibe la ka bɔ yen ka taga sɛbɛn kelen ka taa yira ale général abdramani cani na o kɔfɛ de u ka lajɛ taara kɛ ɲamekaw fɛ yen a yirala sa ko jɛkulu in ko k'a sigi nizɛr a bolodon yɔrɔ bɛna kɛ nizɛr donc o baara de hukumu kɔnɔna na cani nana ka na kɔmasegi kɛ a ka kuma kɛra mun ye a ko asimi ma cɛdenw ye baara kɛ modi saliu min sigilen filɛ ani sajo kamara u taara ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a baara kɛra cogo di an bɛ min ɲini o bɛ se ka sɔrɔ cogo di fala ye kɛlɛcɛ hakɛ min kan ka bɔ jamana ninnu kɔnɔna na ka na a nana o ɲɛfɔ o senfɛ fana a y'a yira asimi la baara in bannen kɛlɛkɛcɛ ninnu yɛrɛ jɛra mun na o fana baaraw bɛ yen o ye ɲɛmɔgɔya sigi ye sabula n'i ye sɔrɔdasiw fara ɲɔgɔn kan fala ye f'i ka ɲɛmɔgɔya ɲini u la nin jɔyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen mali ko ko komi cani de bɛ ka nin ko ɲɛnabɔ fala ye olu y'o bonya to a bolo n'a ye min fɔ u n'a ta o dabada ma babu min kɛra bamakɔ yan o y'o ye o kɔmasegi kelen o de taara kɛ kapitɛni ibe ye nka farankan min kɛra yan i b'a dɔn bi k'a fɔ ko AES jamanaw kɔnɔna na datugulen tɛ dɛ i bɛ AES kɔnɔ o kɔrɔ tɛ ko n'e ko sa k'i bɛ taa baara kɛ ni Israɛl ye ko AES jamana tɔw b'a fɔ ko ayi k'e kan'o kɛ ou bien k'e bɛ taa baara kɛ ni alimaɲi ye ou bien baara kɛ ni jamana dɔ ye aw de ka jamana kuntilenna y'o ye AES ma o datugu maa ye fala ye o de la kɔsa in na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ u ka ɲɛmɔgɔw taara jɛɛrɛ kɛ abujakaw fɛ yen nizɛri taara a kɛnɛ kan o ye nizɛri ka ko faamu cogo n'a ka baara kɛ cogo ye AES ma o datugu maa ye sabula halisa u bɛ min na f'o ma ko kɔnfederasɔn kɔnfederasɔn o kɔrɔ tɛ ko jamanakuntigi kelen b'a la ko o bɛ n'o ye min fɔ k'o de bɛ kɛ jamana saba in kɔnɔna na jamana saba in k'a ta o ma o tɛ federasɔn de bɛ se ka na n'o ye komi min bɛ mali ni senegali ni gine ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'a cira dɔɔnin dɔɔnin fo k'a tɔ to mali ni senegali ye o fana nana ci nanzaraw fɛ fala ye o de bɛ se ka o baara ɲɔgɔnna kɛ sabula o ye jamanakuntigi kelen jamana saba bɛɛ lajɛlen b'a ta o ka dabada ma baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i n'a fɔ o la faaba dɔ bɛ ɲini a bɛ taa sigi yen ka baara kɛ CEDEAO yɛrɛ kun kan ka kɛ o de ye nka a ma se ka ɲɛnabɔ de donc cani a ko sisan cɛdenw labɛnna Falaye ɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Niger ni Algérie cɛ min bɛ yen o tɛ Mali ni Algérie cɛ bi nka cani ye jigisigi kumaw fɔ Falaye a ko min kɛra olu ye mali ye min kɛ olu ye mali ye min min yira olu la mali bɛ ka min kɛ olu ye olu tɛ se k'o sara sɔrɔ maa ni mali tɛ se ka bila ɲɔgɔn na olu ka teriya sama n'o ye ka tila k'a kɛ i n'a fɔ ɲagarilabɔ asimi ninnu k'u hakili latigɛ o la pewu ɔ sisan i b'a dɔn jamana saba in na bɛɛ lajɛlen jamanakuntigi saba in bɛɛ lajɛlen n'i ka fanga don Falaye hali adamaden fɛn dɔ bɛ yen o ka di ni fɛn bɛɛ ye maa tɛ se k'o bali maa la nka ala kana an ta kɛ fangako ye aa Falaye n'i ye fangako nɛgɛ da i bɛ sɛgɛn dɛ n'e ko ko f'e ka kɛ président ye a i bɛ sɛgɛn donc cani nana ka na nin kuma ninnu de fɔ ko don nataw la wulikajɔ kan ka kɛ yɔrɔ min na Falaye aa gundola kuma don sa nka bɛɛ lajɛlen hakilima na sɛ kulu kun jamana dɔ fuga ye Falaye cɛdenw labɛnnen don nka fiɲɛnin kelennin min b'a la bɛɛ lajɛlen taw labɛnna burukinakaw fana ka cɛdenw labɛnna dɛ nka u ka minɛnw u ye minɛn minnu san o de minɛnw ma na fɔlɔ sinon burukina maa minnu kan ka baara kɛ n'o ye kɛlɛkɛcɛw ye olu labɛnnen don nka burukina ye minɛn min commandé n'o kan ka na d'u ma Falaye o ma o ma na o ma kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ o fɛɛrɛw bɛ ka ɲini yaasa wulikajɔ min na se sigida a ka sigi sen kan cani nana nin de fɔ sabula cani fana ka avantage ye min ye Falaye ni ni cani bɛ kuma na i kɔlɔsi dɛ kan'a fɔ k'i bɛ taa bamanankan fɔ a kɛrɛfɛ k'i b'a kɔrɔfɔ dɛ a bɛ bamanankan mɛn a bɛ filakan mɛn a bɛ awusakan mɛn a bɛ jɛrimakan mɛn a bɛ kɔrɔbɔrɔkan mɛn a bɛ mɔsikan mɛn o sen tɛ angilɛ ni faransɛ ni sinuwa n'a tɔw la Falaye Renseignement na fana an ka tiɲɛ fɔ jamanakuntigi saba in na ale fana ye spécialiste de ye renseignement na Falaye n'a ye min fɔ o ye tori tɛgɛ ye donc a y'o bilasiraliw fana di k'an ka jamanaw ka hakili t'o la nka nin bɛɛ lajɛlen laɲini ye mun ye dancɛ min bɛ an ni Algérie cɛ baara bɛna na kɛ o de la kosɛbɛ parce que gɔnbɛlɛfinko kuma min fɔra Falaye gɔnbɛlɛfin a bɛna na bɔ Ibe y'a fɔ cogo min k'an k'a to k'an k'a to yen ni maaw y'a ye u yɛrɛ n'a faamuya donc sɔgɔmada in na an tun b'a fɛ ka nin de fɔ mɔgɔw ye cani nakun yɛrɛ ye min ye AES force min kan ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye kɛlɛkɛcɛ maa ba bi maa kɛmɛ duuru ye ɛɛ ba duuru ye a ba duuru labɛnna pewu u ye baara kɛ nizɛrikaw fɛ yen chef d'état major y'u ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw y'u ye Modi Saliu n'o ye nizɛr minisiri min bɛ u ka jamana wolomasiri tabaw kunna ale taara kɛnɛ kan u sigiyɔrɔ bɛ yɔrɔ min na n'o y'u ka bazi ye k'o ye hakili la don nataw na kɔmandan min kan ka bila a kunna o fana tɔgɔ kan ka fɔ mɔgɔw ye fala ye officiellement bamakɔ lajɛ min bɛna kɛ AES tɔgɔ la desanburu nata in o bɛna kɛ falen lajɛ ye fala ye o lajɛ senfɛ Asimi bɛna na AES ɲɛmaya di Ibe ma Ibe de bɛna na Asimi kɔfɛ an ye kibaruya sɔrɔ cogo min baara minnu kan ka kɛ o fana kɔnɔna na yan'o cɛ Asimi yɛrɛ ye minnu kɛ banki min kan ka sigi o kuma bɛna na fɔ kɛlɛkɛcɛ ninnu ka ɲɛmaa o kuma bɛna na fɔ fɛɛrɛ minnu sigilen don passeport ko la o bɛna na dantigɛ Asimi ye fɛn o fɛn kɛ yanni baara ka di Ibe ma o bɛɛ lajɛlen bɛna na dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ka se k'o faamuya donc cani nakun tun ye min ye force unifiée de l'AES a kɛlɛkɛcɛw labɛnnen don bi fala ye baara u bɛ se k'a daminɛ ka kɛɲɛ ni hakilisigi ni basigi ye ani jamanaw bɛ ka min laɲini nka yan'o cɛ fala ye u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ka ban han parce que pankurun ko ani n'i nana mɔgɔ gosi mali kɔnɔ bi ka taa burukina i ma foyi kɛ a bɛɛ kɛra dugukolo kelen ye n'i ye gosili kɛ ka bɔ mali kɔnɔ ka taa nizɛri a bɛɛ ye dugukolo kelen donc ni niger jamanakuntigi nka ni maa min ye a ka kuma lamɛn fala ye a ye force unifiée fɔ bamakɔ yan hali n'a sɔrɔ a m'i sinsin a kan nka n ye taamasiyɛn minnu f'i ye n'i ye minisiri minisiri min b'a nɔfɛ n'i y'o ye i b'a dɔn k'a fɔ ko kumaw ye tali kɛ min na kosɛbɛ nin ye sɔgɔmada in na kado ye ka di AES jamanadenw ma an bɛɛ ka baara kɛ n'a ye an k'an sigi fala ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛn kow man nɔgɔn nin waati in na an b'a fɔ an ka ɲɛmaaw ye sɔrɔdasiw bɛ baara la nka baara in a degun bɛ ka kɛ min ye nin waati in na u k'an ka poste de contrôle kɔlɔsi anw bɛ ka min jateminɛ poste de contrôle ninnu maa minnu bɛ baara k'a yɔrɔ la sɔrɔdasiw tilennen don u jɛlen nka maa minnu b'u cɛla yen u k'u kɔlɔsi an ka dugu minnu bɛ dugutaa siraw la u ka kuma u dugudenw fɛ filanan ye mun ye tajiko in fala ye u ka wuli k'u jɔ u k'a lajɛ joona tajiko in kɔlɔlɔ a man ɲi maa minnu b'a fɛ k'u senkɔrɔma cɛ u bɛ se ka don ni fɛn fila min ye bi o ye basigibaliya ale ni tajiko in ye an ɲɛ bɛ min natɔ la fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la wulikajɔ ka se ka kɛ kunnafoni su u kana to olu ka to yen ten k'a sɔrɔ maaw ma bɔ ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye an ɲɛ b'a la minisiriw bɛ wulikajɔ la tile fila in na sajo ye inite fila dilan kosɛbɛ ka fara tɔw kan minnu bɛ se ka na ni tajiw ye fala ye nka baara yɛrɛ ye min ye n tɛ na ni n ka taji ye sajo tɛ se ka na n'o ye dɛ n ka sofɛri tɛ buze sajo se t'o la dɛ n bɛ station datugu fo waati min ka di n ye n b'a feere waati min ka di n ye sajo se t'o la dɛ wa o lawulinkamaw caman de bɛ jamana kɔnɔ bi bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ tile fila in na an ye munumunu saloni minnu kɛ an ye min ye a sera an ka jamana ka taabolo dɔw falen tajiko la jamana yɛrɛ ka san musaka ye mun ye taji la u k'a lajɛ u ka taabolo falen n'an b'a fɛ ka lafiya fɛn dɔw bɛ yen olu ka kɛ jamana yɛrɛ ta ye ten lafiya bɛ o de la o kɔlɔsi ka di o tɛ ko juraw t'u ta kɛ dɛ juraw bɛ se k'u ta kɛ nka min ye jamana yɛrɛ nima yɔrɔ nima yɔrɔw ye u k'a lajɛ u ka yɛlɛma don a la fala an ka pɔsiw fana bɔberekeni ɛ karitɔni barikoni u k'o fana wuli ka bɔ yen dɛ o tɛ pɔsi ye dɛ aropɔri n tɛ sɛgɛn a fɔli la n tɛ ɲinɛ a fɔli la u ka dɔ fara a lakanabaaw n'a lakana baarakɛlaw ka minɛnw kan hali bi fala ye scanner kan ka kɛ aropɔri donda la mɔbili kɔni bɛɛ bɛ tɛmɛ min fɛ scanner kan ka kɛ yen lakɔlɔsili kan ka bonya yen kosɛbɛ hali bi tiɲɛ don wolomasiri tabaaw b'u ka baara la kosɛbɛ nka u k'u dɛmɛ ni minɛnw ye an ka poste de contrôle barikoni ninnu bɔberekalani ninnu fala nin tɛ se ka maa kunbɛn dɛ barrière yɛrɛw u k'olu sigi u ka yɔrɔ ninnu dilan ka ɲɛ kosɛbɛ duguden minnu bɛ dugutaa siraw la u ka jigin u ka kuma u fɛ parce que an ye dɔ ka kumakan mɛn a ko ko n'olu y'a fɔ ko ni armée taara k'u bɛna olu faga n tɛ binkanni laban minnu kɛra nin tile laban ninnu na poste de contrôle olu yɔrɔ kan ka lajɛ maa minnu b'u cɛma ye k'olu lakɔlɔsi kosɛbɛ feerelikɛla ni fɛn ninnu bɛɛ tɛ feerelikɛlaw ye o an ka dugumisɛnw fana siraw fana na olu fana mɔgɔw kuma ka k'u fana fɛ nin waati in na wa falaye min bɛna ka na ni ko juguman wɛrɛ i b'o dɔn wa sisan terorisiw bɛ k'a fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna ko non k'olu ni mɔgɔw tɛ sa ko u bɛ ka hinɛ sira yira an ka jamanadenw na o de ye fili ye o ye piège o ye jan de ye an kana bin o jan kɔnɔ dɛ nin y'an ka sɔgɔmada in na kado ye ɲɛmaaw fana ta niyɔrɔ bɛ a la falaye